ani palɛ kan n'o de ye a m s international officiel an bɛ olu ka plateau de kan nin waati in na ni ala sɔnna o la silamɛw an bɛ ala fo ka segin ka ala barikada ala min ye nin plateau in don silamɛw garisɛgɛ la k'a kɛ siji ye fɛn nafama caman O la an bɛ duwawu kɛ plateau in sinsinbaw ye maa o maa ye pto in dɛmɛ hakili ko fan fɛ ani dɛmɛ si o si ya rabi y'a bɔ nafolo min na ni hakili min na ala k'a sinsin an balimakɛ yɛrɛ abudul karimu cama a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a n'a dɛmɛba bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ala k'an n'u laban ɲɛ an lamɛnba bɛɛ an bɛ bɛɛ fo maa o maa sɔgɔlen don an na jamana in kɔnɔ ani jamana kɔkan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn ka bɛɛ barikada an b'an ka foli kuncɛ an ka kayidu ruhi la n'o de ye mawulana aseyidu sarifu usumani madani hayidara a n'a dɛmɛba n'a kanuba bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni a silamɛya ka folikan ye asalamu o kɔfɛ n'an bɔra yen bi ni ala jɛnn'a ye walada min b'an bolo bi n'an y'o kanu an badenw ye ani an lamɛnbaw ye waladaba don walada min don basi tun ji dan a lafɛrɛlen don kosɛbɛ ka da a kan a bɛ tali kɛ hadamadenya selekeba dɔ la o ye mun ye alhukuku lwajibatu litifili ala walidayihi kulihima walada min n'a bɛ tali kɛ den bangebaa fila bɛɛ kan k'a jira fa ni ba den ka droit min bɛ aw kan a k'a kɛ den ye an ka walada bɛna boli o de kan waati kunkurunnin kɔnɔ kabila nutufa ila lwilada wa bada lwilada ila lbuluku k'a daminɛ kabini den ba ma furu fɔlɔ walima k'a daminɛ kabini muso e ma sigi cɛ la fɔlɔ i den fa i ka kan ka fa ɲuman yaala i den ye n balimakɛ a ka kan e yɛrɛ ka ba ɲuman yaala i den ye i ni min ka vie bɛ bɛn diinɛ ko kɔnɔ ani maaya kɛcogo ɲuman na ni defoba de bɛ hadamadenya kɔnɔ bi ni defoba de bɛ maaya la ni cɛ ɲɛna i b'a sɔrɔ muso jɛngɛnnen don ɔ ni muso ɲɛna i b'a sɔrɔ cɛ jɛngɛnnen don o tuma na fɛn fila min kan ka tilen pour que ka éducation ɲuman di den ma ka sira ɲuman don den kɔrɔ o tuma na ni kelen tiɲɛna na a baara b'i lajɔ I n'a fɔ ala k'an kisi an ka mɔbili sen ye naani ye ɔ ni pinɛ kelen crevé la abada mɔbili tɛ bɔ a nɔ na ɔ mɔto sen ye fila ye ni pinɛ kelen crevé la mɔto tɛ taa o tuma na bangebaa fila nin kan ka fara ɲɔgɔn kan ka éducation ɲuman ni maaya sira don den kɔrɔ o tuma na ni kelen jɛngɛnna olu la n'u fila ka hakilila ma kɛ kelen ye éducation ni baara yɛrɛ tacogo la tuma caman a bɛ den ka ɲɛnamaya bila retard la o la an tun y'a kanu k'an da don den ka droit min bɛ a bangebaa kan parce que kuma caman na n badenw an bɛ min ye ka caya o de ye ne den ka kan ka n bonya c'est-à-dire den kan ka devoir dɔ kɛ a bangebaaw ye a kan ka bangebaa bonya a kan ka koto bangebaa ta la ni hɛrɛ b'a bolo a kan k'a ka hɛrɛ partager a n'a bangebaaw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ bi nafafan sa ka kɔn o ɲɛ den ka droit min yɛrɛ bɛ bangebaa kan fɔ bangebaa k'o de sidɔn ka den ka droit d'a ma den ka droit di a ma o kɔnɔna de la sisan den bɛna a dɔn ne ka kan ka nin kɛ bangebaa fila ye o la waati ko don an bɛ teliya ne walada ye wala o fɛn fɔlɔ bangebaa kan ka interese fɛn fɔlɔ min na k'o kɛ a den ye fi shata marahili hayati den ka ɲɛnamaya domaine bɛɛ la walima ka ɲɛnamaya seleke bɛɛ lajɛlen na bangebaa kan ka interese ko minnu na k'a kɛ den ye fɛn o fɛn bɛ tali kɛ den kunko la bangebaa kan ka interese o la a kana kɛ dama muso jiginna a banna i ka taa i kɛ ci fɛ la kunko de bɛ den na o la den ka kunko kuma caman anw bɛ taa daminɛ yɔrɔ min na o de ye ɲɛnamaya tiɲɛ an bolo an bɛ taa daminɛ ni den wolola tɔgɔ ɲuman da a la walima ni den wolola a kɛ ten a bɔ tan a don ten nɔn nɔn ka kɔn o bɛɛ lajɛlen ɲɛ den ka hakɛ fɔlɔ o de ye a ba yɛrɛ ka bɔ yɔrɔ ɲuman na a ba ka kɛ muso ɲuman ye fa fana ka kɛ cɛ ɲuman ye o ko tɛmɛnen kɔ hakɛ filanan min bɛ wajibiya bangebaa kan cɛ walima muso o de ye sahadatu miladiyati ye den ka wolosɛbɛn yɛrɛ cɛ caman ɲinɛnen don nin kɔ bɛrɛ I bɛ den caman ye bi a mako bɛ ka taa jamana jan taga la mɛ defo b'a ka piyɛsi la mɛ den m'a yɛrɛ wolo jɔn ka kan k'a ka piyɛsi dilan ni defo taara y'a ka piyɛsi la o kɔrɔ ye minnu y'a wolo olu de ma ci don a ka piyɛsiko la i bɛ denmisɛnnin dɔ sɔrɔ bi hali wolosɛbɛn ɲɛnama t'a fɛ i bɛ denmisɛnnin dɔ sɔrɔ bi piyɛsi foyi t'a fɛ i bɛ denmisɛnnin dɔ sɔrɔ bi carte citoyen si t'a fɛ n'o de ye nationalité a tɔgɔ di burukinabɛ walima nationalité papiye o t'a bolo bɔn mɛ o bɛɛ bɛ ɲini ni mun ye pasporo bɛ ɲini ni mun ye a ka dosiye tɔw bɛ ɲini ni mun ye o de y'a ka wolo sɛbɛ ye bɔn ni bangebaa ma jantɔ a ka wolo sɛbɛ la wolo sɛbɛ ka kɛ a dati la hali n'a kɛra en tout cas a bɛ kɛ wolo sɛbɛ de kɔni ye wolo sɛbɛ min a kɔni b'a bolo a bɛ se k'a jira a ka maaya jira mɛ valɛri tɛ wolo sɛbɛn in na sabu a ma k'a dati yɛrɛ la bɔn n'o kɛra o den hali n'a kalanna k'a kun ci a tɛ se ka k'a ka jamana ɲɛmaa ye a tɛ se ka baara daba sɔrɔ parce que déjà ale yɛrɛ ka sɛbɛn dosiye yɛrɛ basi man ɲi bɔn n'o taara kɛ den ka vi walima a ka ɲɛnamaya bilakun ye retard la jɔnni y'a sama a bangebaa min ma ɛntɛrɛse a ka piyɛsiko la o tuma na kabini fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya fɛn filanan min bɛ wajibiya bangebaa fila kan k'u janto a la ba ni fa o de ye ni den bangena ka kɔn yanni a ka se dɔgɔkun kelen an ka girin girin a ka den wulikow ni fɛnw na den ka wolosɛbɛ ko k'a bila sen na o y'a fɛn fɔlɔ ye a filanan ka tɔgɔ ɲuman yaala ka da i den na kana taa tɔgɔ da i den na min bɛ taa a ka ɲɛnamaya buruja parce que den m'a yɛrɛ wolo a bɛ tɔgɔ d'a la don min na a m'a ka suwa ta a tɛ foyi kala ma bɔn ale bɛna na ɲɛma tigɛ k'a ye ale tɔgɔ mana wele a tɔɲɔgɔn cɛ la a bɛ maloya a tɔgɔ mana wele yɔrɔ yɔrɔ a kunma bɛ suli bɔn a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka ɛskɛ fa ɲuman bɛ ne na ɛskɛ ba ɲuman bɛ ne na ɛskɛ ne ba ni fa miirila ka sɔrɔ ka nin tɔgɔ in da ne la bɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka se to ne ye nin tɔgɔ in dun bɛ ne ka piyɛsi la kaban a tɛ se ka jɔsi n mana taa yɔrɔ yɔrɔ fo o tɔgɔ de ka weele n na bɔn o tɔgɔ in sababu bɔra bangebaa min na a ko tɛ se ka diya den kanu tɛ se ka na den dusukun na parce que a b'a ye déjà ninnu yɛrɛ ma ɛntɛrɛse hali ka tɔgɔ ɲuman yɛrɛ da ne na o min tɛ san wari la o kɔfɛ den kan ka si yɔrɔ min na a n'a ka balo a n'a ka fɛɛrɛbɔ a n'a ka sante ani k'a don kalan na ni cɛ don ka furu ɲin'a ye ni muso don fana k'a don furu la nin bɛɛ ye wajibi ye bangebaa fila kan mɛ waati kama an bɛna yɔrɔ dennin dɔ ta nin na très généralement i b'a ye siyɔrɔko ani den balo mɔgɔw bɛ se ka jɔ n'o ye Mɛ min bɛ se ka kɛ porobilɛmu ye tuma caman na foyer kɔnɔ n'o ye gaso kɔnɔna ye i bɛ taa yen o bɛ okipe den si yɔrɔ n'a balo la a n'a fɛɛrɛbɔ mɛ tuma dɔ la den ka sante i bɛ taa sɔrɔ fa ɲɛko tɛ ba ɲɛko tɛ ou bien ni fa ɛntɛrɛsera a la fa bɛ wari bɔ k'a don fura la ka fura san pur que en tout cas den bana o bana fa bɛ se ka taa wariba don a la a b'a fɛ a den ka kɛnɛya mɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ye a ɲini cogo a ɲini ko fara ka ta cogo min na a ka di den ma e la cogo min na i bɛ t'a sɔrɔ ba ɲɛko tɛ k'a kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ ma bɔ a nugu la bɔn ni ba intéressé la den ka sante la k'a fɔ fɔ den a bananen don a k'a furakɛ ba bɛ kuma fa de fɛ fo ka taa sɛgɛn k'a kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ woloden tɛ k'a sɔrɔ nin den in yanni i k'i jigi da den nafa kan sini a ka n ta sini a ka n berebere sini a ka ko baw kɛ i ye mais den yɛrɛ man kɛnɛ fɔlɔ o de ye fɛn fɔlɔ ye o den dɔ bɛ bana a fitininama fo bana bɛ taa dankari a ka ɲɛnamaya la a kɔrɔbalen a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ n'a tun furakɛla kabini a ka dɔgɔ i bɛ t'a sɔrɔ solution bɛ sɔrɔ a la bon o tuma na nin ye den ka hakɛw de ye ani ka den don kalan na. parce que den bɛ n'a ye don dɔ la ale ale bɛ degun min na bi walahi foyi m'a se ale ma ni kunfinya tɛ bɔn n'ale tun ye kalan kɛ hali n'ale ma kɛ jɔyɔrɔbatigi ye en tout cas a kɔni tɛna mɔgɔ yaala a ye ka lɛtiri sɛbɛn a tɛna mɔgɔ yaala a ye ka nin papiye in kalan ye bɔn den b'a ye o degun minnu b'a sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la c'est que ne bangebaaw de m'u ka devoir kɛ u ka kan ka min kɛ u m'u jɔyɔrɔ fa ka taa se den ka furuko ma mais anw bɛ pan nin bɛɛ kan ka taa cun den ka furuko kan a filama den ka bange a den ka hakɛ wajibi don bangeba fila bɛɛ kan précisément fa parce que ale de ye mas yatula amu yɛrɛ ye ale de responsabilité bɛɛ bɛ ale de bolo hali n'a y'a sɔrɔ jɛnɛyaden don a bɛ hakɛto kuma fɔcogo la c'est-à-dire kɛnɛmaden don furukɔnɔden tɛ o de y'an ka dalilu ye den minnu sɔrɔla kɛnɛma sitanɛ y'i nɛgɛn e ni dennin ye jɛnɛya kɛ bɔn ala y'a kɛ fana den sɔrɔla a la o den ma na n'a yɛrɛ ye den nana de den kan ka na bɔn n'o den nana furukɔnɔden ka hakɛ o hakɛ bɛ wajibiya i kan nin kɛnɛmaden fana ka o hakɛ bɛ wajibiya fa kan i k'a don kalan na ka jɔ n'a ka sante ka jɔ n'a ka fɛn bɛɛ ye k'i janto a ka fɛn bɛɛ la parce que sini jɛnɛyaden kɔni don mais a bɛ kɛ min ye sini ala de b'o dɔn ala tɛna a ni jɔyɔrɔ min kan ka ala fɛ ala tɛna o bali k'a d'a ma ko parce que jɛnɛyaden don bɔn mais pourquoi e b'a ka hakɛ pɛridi e min y'a fa ye bɔn an bɛ porofite nin mikoro in na nin de nana ni bi musomanninw ka den wolo k'a fili ye n'o tɛ musomannin yɛrɛ ye kalo kɔnɔntɔn kɛ ɲɛni na ka tila ka taa o den fili ɲamanton kan n'i n'i y'a filɛ hakili o hakili la i b'a jɛ mɔgɔ tɛ sɔn hali mɔgɔ wɛrɛ den ye mɔgɔ tɛ sɔn k'o kɛ janko mɔgɔ min ye kalo kɔnɔntɔn kɛ ɲɛni na bɔn n'i y'a ye o tilala k'o den ta ka taa fili sunungun kan k'a mako bɔ a la bɔn i b'a sɔrɔ ale bɛ kɔnɔbara la tuma min na cɛnin min ye ale nɛgɛ ka kɔnɔ da ale la o de ma intéressé a ka kɔnɔ na bɔn ale yɛrɛ dun ye maɲumantɔ mɔgɔ ye se t'a ba ye se t'a fa ye bɔn minɛbaga wɛrɛ t'a la n'a ma solution sɔrɔ n'a y'a wolo san ale bɛ mun kɛ janko nin ka bɔ n kun na n ka yɛrɛ sɔrɔ n ka n yɛrɛ ta o de nana ni denfili cayali o n'an tɛna jɛnɛya dabila ni den min sɔrɔla a la o hakɛ b'i kun dɛ a ye jɛnɛya min kɛ o kɔni o b'i ni ala cɛ mɛ den ka hakɛ n'o farala a kan ka taa i ye denba fana tɔɲɔli min kɛ k'a ka ɲɛnɛmaya buruja a tun tɛ cɛ ko kalama e de y'a kɛ cɛ e de y'a don cɛ ko la k'a dege jɛnɛya la n'a ye jɛnɛya min kɛ o kɔfɛ a bɛɛ kunko bɛ e kanbele de kan bɔn nin hakɛw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan cogo di n denkɛ n balimakɛ n lamɛnbaaw e kan e ka ɲɛnɛmaya ka tila ka arrivé e ka se ka gun i tɔɲɔgɔnw na ka sɔrɔ hadamaden hakɛ b'i kan kɛ la wahasi o fila tɛ kɛ denmisɛnnin caman ka ɲɛnɛmaya donyɔrɔ de filɛ bɔgɔ la an b'a k'an ba sinamuso kunko ye k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ kunko ye pourtant a basi bɔra anw yɛrɛ de la o la donc an bɛ profité nin na k'a fɔ mɔgɔw ye an lamɛnbaa bɛɛ ye an k'an janto hakɛ la yanni i ka nata den ka devoir la o e yɛrɛ ka kan ka min kɛ den ye i kan k'o de kɛ fɔlɔ n'i y'o kɛ e ka kɛta de kɔnɔ den bɛna i ka devoir la den bonya a kumatɔ a bonya ko sara a la bangebaa dɔ bɛ bi hali n'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ lu kɔnɔ a tɛ sara a denkɛ la a denkɛ kɔrɔba bɛ a denmuso bɛ sa a b'a kɛ i n'a fɔ hali du den tɛ ale bɛ bala k'a ye dɔrɔn fa taara voyage la a bɛ bala k'a ye fa nana ni bɛn nana ka na bɔgɔ jigin birikiw nana fa bɛ ka ko dɔ kɛ hali a tɛ sara a den na a mɛ o fana tɛ hadamaden ɲumanya ye pourtant ala k'an kisi hali ni bana cunna e kan sa n'i da dɛsɛra ka kuma mɔgɔw bɛna i denkɛ de ɲininka o tuma na a ma fɛn f'i ye wa mɛ o y'a sɔrɔ ale tɛ foyi kalama donc i y'a ka hakɛ perdu i y'a tɔɲɔ i y'a tɔɲɔ tongo ci bɛɛ o la an bɛ profité o de la ala kira ka hadisi dɔ fɛ kisi nɛɛma b'a ma kira kumana hakɛ kan fɔ ka gɛlɛya k'i ko latu latu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyama hatta yuqada lishati aljalhai mina shatil qarna ala kira salalahu alayhi wasalam a ko an ka an janto hakɛ la a ko hakɛ bɛ gɛlɛya lahara jɔ don aw bɛna ɲɔgɔn ka hakɛ hakɛ segin ɲɔgɔn ma aw bɛna mɔgɔw ka hakɛ segin a tigi ma hakɛw segin a tigi ma lahara fɔ hali saga biɲɛntan biɲɛkolotigi min ye o tu ka baga a ma sabu biɲɛkolo tɛ dɔ in na biɲɛkolotigi bagala dɔ in ma k'a tu ko ala bɛ biɲɛkolontan in ka hakɛ minɛ biɲɛkolotigi in fɛ lahara k'a d'a ma kira de ko ten bon o bɛ kɛ yɔrɔ min na denba denfa e bɛ se ka tila i den ka hakɛ la cogo di kuma tɛ sigiɲɔgɔnya ka hakɛ ma den kelen min b'i bolo dɔnnibaa dɔw ko a ka hakɛ seegin de b'i kan bɔn ni den duuru bɛ e bolo don seegin sigiyɔrɔma duuru ye joli ye o ka ca dɛ o tuma na n balimakɛ e mako tɛ nin si la bɔn e ka sugu bɛ tiɲɛ nin kama e ka baarada bɛ tiɲɛ nin kama i ka ɲɛnamaya bɛ don bɔgɔ kɔrɔ nin kama i b'i bolo don fɛn bɛɛ la ka dɛsɛ k'a ɲɛɲini k'a da jugu kan kana bɔ jugu kan hali i t'a dɔn i b'a bila yɔrɔ min na tun ka sɔrɔ a dɔw filɛ nin ye parce que n'i ye fɛn dɔ tiɲɛ yan ni lahara tiɲɛli cɛ ala fana b'i mako sa dɛ Lahara i bɛ tila ka taa kaso kɛ ala fɛ jahanama na waliyazu billah wala an bɛ segin ka an ka ɲɛmaaba dɔ fana filɛ diinɛ na n'o de ye an fa ye ibrahima alayhi salatu wa salam a n'a denkɛ ismail o ka kisa dɔ la ibrahima alayhi salatu wa salam a ye layidu ta k'a fɔ a bɛn'a den kannatigɛ n' ala ye den d'a ma a b'a kannatigɛ Ala ye kɔ a yɛrɛ y' o kisaw caman mɛn n'an ka layiyafagaw nana o de sababu la mɛ n mako bɛ yɔrɔ jumɛn na n'an bɛ se ka walanda tire o kɔnɔ nin kuma in kɔnɔ tuma min na ni ala nana a hakili jigin a sigo la k'a ye k'a ye a sabatila fo ale ka den faga a ye mun kɛ première des choses ala kɔni y'a ɲa k'a bila baara dɔ kɛli la n'a ma kɛ ala sɔn ka bɔnɛ jigin a kan bɔn mɛ a ye den fana ka hakɛ kɔlɔsi o ye mun ye a y'i kanto a den ma a ko ya bunayya ee a ko n den inni ara inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara kala ya abati ifal ma tumar satajiduni in sha allah mina sabirin a ko n den ne y'a ye sigo ra ala ye n yamaru ko n k'i kannatigɛ ale ala ye ka n ka layidu dafa ɔ den e ka hakilila ye mun ye ya mɛ a b'a dɔn den tɛna ban mɛ n'anw don walima ne ka hakilila don n den ala de ko a ka kɛ tɛmɛ an ka taa ne bɛ taa i kannatigɛ ala ye ne ye n da di ala ma n tɛ se ka ala dalakan sɔsɔ aa i tɛ ala dalakan sɔsɔ nka e kan tɛ tigɛ dɛ i bɛna min kantigɛ f' i k'o fana ka hakilila ɲini dɛ bɔn nin yɔrɔnin in na an bɛ profite o porobilɛmu kelen de b'an ka gasow fana kɔnɔ i bɛ t'a ye cɛkɔrɔba dɔ bɛ ala minɛ ale y'a dalakan di mɔgɔ dɔ ma k ko ale bɛna a denmuso d'o ma furu la mɛ i bɛ t'a sɔrɔ denmuso in yɛrɛ n'o tigi tɛ kategori kelen e denmuso bɛ lise la bɔn nin ye mɔgɔ ye ale yɛrɛ ma kalan ale tɛ kalanko kalama bɔn a fana ni min ka kan kuranɛ ko an ka mɔgɔw di ɲɔgɔn ma min ni min ka kan olu ka furu kɛ ɲɔgɔn ma e denmuso bɛ lise la bɔn o mako bɛ ale ka kɛ bikati ye bɔn ni e y'o ta k'o ka taa bɔ duguba kɔnɔ ka taa burusi kɔnɔ a bɛ hakɛ to kuma fɔ cogo la ka taa ɲɔ susu ka ɲɔ si ka ɲɛɲiniw kɛ ka ɲaga da fari kan a dun ma dege o la n'o furu ma laban i b'a kalama kabini furu ma daminɛ dɛ bon o cogo kelen in fana na bɔn i bɛ taa sɔrɔ e denkɛ kalannen don que ça soit a mana kɛ kalan sugu o sugu ye intellectuel don mɔgɔ ɲɛ yɛlɛlen don a bɛ duguba kɔnɔ yan bɔn ko a kan ka belemuso ta mɛ o belemuso fo ka taa bɔ dugu de kɔnɔ n'a ko a t'a fɛ a bɛ tila ko n'a ma sɔn a b'a danga aa n'a y'a danga o kan a b'a danga ni danga dugawu jaabila danga nin bɛ parataze aw minnu ye danga kɛ ani den a bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ au contraire même danga bɛ segin aw de kan pa parce que a y'a tɔɲɔ parce que a ka catégorie tɛ a ka catégorie tɛ bɔn donc ibarahima ka hakɛ in kɔnɔ a ye den ɲininka a ka hakilila la normalement an fana kan ka denmisɛnninw ɲininka u ka hakilila la i bɛna muso furu ka di a ma i bɛna fɛn o fɛn k'a ye a balikuya la ka a ɲininka a ka hakilila la a ka v a ka hakilila la fɔlɔ o den yɛrɛ kunsinfan ye mun ye i bɛ fɛ ka mun baara de kɛ i bɛ fɛ i ka taabolo mun ye ka o dɔn den na k'a ka hakɛ d'a ma n'i bɛna ɲamari min apilike a kan i bɛ sɔrɔ k'o apilike a kan bɔn mɛt den a kisa in a kuntaala ka jan dɔɔnin waati kama n bɛ teliya ka yɔrɔnin dɔ kɔɔri o ye mun ye fa diɲɛna ba fa diɲɛna den diɲɛna bon mɛ porobilɛmu ye mun ye sisan fa nana diɲɛ ɲini ba fana fɛ n'o ye an ba hajaratu ye ka fɔ a bɛ taa ni den ye kannatigɛli yɔrɔ la mɛ u taalen kɔfɛ setana de y'i bɛlɛnbɛlɛ ka na ba yɔrɔ la n'o ye an ba hajaratu ye a nana i kanto hajaratu ma a ko i b'a dɔn cɛkɔrɔba hakili tiɲɛna dɛ a taatɔ de filɛ ka t'i den faga a ye kuma bɛɛ fɔ fa ye ɛ si a tɔgɔ de hajaratu ye pour que k'a bɔ a hakili kan nin yɔrɔ in de la i bɛna a dɔn silamɛ kan ka tamuso ta walahi n'i bɛ furuta furu bilayi kuma dɔ la hali kɔnɔ bɛ fisaya i ye sabu kɔnɔ ka kan ka ɲɔkisɛ min ta o b'o si dɔn mɛ e ka kan ka cɛ min furu i ka kan ka muso min furu n'i m'o sidɔn a b'i ka ɲɛnamaya de don bɔgɔ la bon setana kɛlen ka na nin fɔ an ba hajara ye hajara tun kan ka dimi k'a fɔ e ne ma den sɔrɔ fo den kelen o tɛ kɛ fewu lala a ye setana ɲininka ɔ n'a fa ko a bɛ taa faga a bɛ taa faga mun kama a setana ko a ko a bɛ taa faga ala ye dɛ hajara ko ko ayi den fagali tɛ dɛ hali ne ni ibarahima anw yɛrɛ bɛɛ ye ala de ta ye i ye hɔrɔnmuso ye bon o tuma na sisan n'an y'a lajɛ du kɔnɔnaw la nin porobilɛmu de bɛ ibarahima kɛra limaniyajɔn ye ale sɔnna ala ye a sɔnna ala ka ɲamaru bɛɛ la bɔn n'a ni muso ka hakilila tun ye ɲɔgɔn bila o yɔrɔ de la sa i bɛna ye ibarahima ka baara tɛ ɲɛ o de b'an ka foyer kɔnɔ o de b'an ka gasow kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ cɛ bɛ ala fɛ mɛ muso min b'ale bolo o tɛ ala fɛ o mako yɛrɛ tɛ ala ko la a mako tɛ diinɛ ko la Dɔnku e bɛ denw éduquer n'e bɔra baara yɔrɔ la e b'a fɛ denw ka seli u ka lakana biri denw ka ko bɛɛ kɛ u ka silamɛya baara bɛɛ kɛ mɛ n'e y'i kɔ don n'i taara i ka baara yɔrɔ la ka ban ba yɛrɛ tɛna seli we janko k'a fɔ ko denw ka seli a yɛrɛ sigilen bɛ tele ni filimu filɛ la ani dɔnkili dumanw lamɛnni na ani ko wɛrɛw la seli waati yɛrɛ de y'a ka baro yɛrɛ sinsin kuma ye bɔn mɔgɔ min yɛrɛ hakili ma to a yɛrɛ kunko k'o jira ala la ka ala wele o bɛ se k'a fɔ e den ka ala wele cogo di mɔgɔ min n'a tɛ taa sanga bonda la mako tɛ disa la o bɛ se k'a fɔ e den e silamɛ denmuso ye cogo di k'a ka disa biri bɔn an ka foyerw cɛn cogo filɛ bon o cogo kelen na i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ bɛ yen o fana cɛsirilen don a banbalen don a bɛ taa kalan yɔrɔw la a bɛ ala ko fɛ a bɛ waajuli lamɛn a bɛ ala ko fɛ a bɛ fɛ denw ka éducation sira ta mɛ n'a y'o lamɛn n'a nana k' a bɛ denw bila o éducation sira i b'a ye fa de bɛ muruti a fara denw na gawamuso filɛ e min y'i tile kɛ a to denmisɛnninw k'u tile kɛ denmisɛnnin denmisɛnnin fitinin n'a bonyana a bɛna a ta mɛ fɛn min m'a daminɛ kabini a fitininma n'o bonyana ni ko b'o ta o kɔni ye gansan de o ye kuma gansan de o tuma na an b'a dɔn kira aleyhi salatu wassalam ani a muso o ye lesɔnba de d'an ma nin yɔrɔ in na o tuma na alisilamɛ waati bɛ ka sɛnsɛn ka na mɛ yanni waati kuncɛli cɛ wal afdalu min zalika wa akbar min ka fisa ni nin bɛɛ lajɛlen ye an ye fɛn o fɛn fɔ ka tɛmɛ min b'a bɛɛ sanfɛ a bɛɛ la sanfɛla o de ye bangebaa k'i janto fɛn dɔ la o de ye tarbiyatu wa taalimu k'i janto den lamɔli la ka kɔn den bilali ɲɛ kalan na ka kɔn a ka bololabaara ɲɛ ka kɔn a donni ɲɛ furu la éducation ɲuman di den ma parce que n'i ma éducation ɲuman di den ma hali n'a yɛlɛla sanfɛ jogo de bɛ tila k'a jigin n'a sɔrɔla nin kuma in bɛ faamu o de la an bɛ hakimu dɔ ka kuma sɔrɔ ale ko an ma Sayakununa fil mustakbali rijala a ko denmisɛnnin minnu filɛ an bolo in i mɔden i wolodenw i ka maradenw ko an k'an janto a la nin denmisɛnnin fitinin minnu filɛ n'u ka ekɔlitaa saki fitinin fitininw ye kalantaa sira kan ko an kana jɔn u la dɛ ninnu ye sini alimamiw de ye ninnu de y'an ka sini diinɛtigiw ye ninnu de kan k'an ka so binnen wuli k'a jɔ Ninnu de kan ka jɔ an ka faso an nɔ na faso k'an représenter faso la bon mais n'an ma jogo ɲuman don nin na admettons e den bɛ école la a kɔni ye kalan kɛ a hakili ka ɲi a y'a ka diplome bɛɛ dafalen sɔrɔ a ka kan ka baara yɛrɛ sɔrɔ ka baara daminɛ mais i bɛ taa sɔrɔ e ma diinɛ jira a la bon e ma diinɛ jira o den min na n'o den yɛlɛla sanfɛ n'a taara kɛ directeur de cabinet walima n'a taara kɛ faama ye o faama nasiɔnw i bɛ taa ye silamɛya tɔgɔ b'a la nka silamɛya kɛlɛbaga gɛrɛ si tɛ olu kɔ silamɛya mana na ni hakilila hala ye a bɛ banna parce que a ma kalanso kɔnɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ walima i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ kabini so kɔnɔ a ma lamɔn ni hinɛ ye a yɛrɛ hali ni i ye fɛn dila k'a d'a n'a balimaw ma a b'a ta dun ka tila ka bin a tɔɲɔgɔn kan k'u bugɔ k'u kɛlɛ bon den yɛrɛ lamɔnna n'o ye ni gangsiteriya ye o den hali ni ala y'a kɛ bureaucrate ye ko a kɛra directeur de cabinet ye baaraden minnu kɔni b'o ka mara o directeur sina in ka mara kɔnɔ du fait que hinɛ t'ale yɛrɛ dusukun kan a bɛ takami de sigi o baaradenw kan k'u sɔn sigi tasuma kan o la silamɛw min cɛkɔrɔba in ka kuma kɔnɔ yanni an ka girin denmisɛnninw ka nafa nɔfɛ an k'u ka ko sigi jogo ɲumanya kan a ko fa iza ta'awwadu al akhlaqa salihatu tu'ula sha'anuhum wa hasalu min al ulumi ma yanfa'una bihi watanahum kanu asasan makinan li nahdatil umma a ko ni an ye janto nin denmisɛnninw na k'u lamɔ Ni jogo ɲuman ye jogo ɲumanya min bɛ se k'u ka maaya yɛrɛ sankɔrɔta k'a bila valeur la o tilala ka dɔni fana sɔrɔ dɔn min n'o bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la n'o ye ka jamana wasa n'o ye ko nin denmisɛnnin ninnu de bɛ kɛ jamana pilierw ye jamana bɛ sigi a kan ba ni fa bɛ sigi a kan faso bɛ sigi a kan an bɛ bolo sin u la don dɔ a bɛ bɔ karisa karisa muso den na a bɛ bɔ karisa den na faso b'a fɔ anw den jamana b'a fɔ anw den bɛɛ bɛ ku n'u tɔgɔ ye a filama a ka kuma filanan a ko wa i ni sara don sa fili ala wa haro la e ma ze wa sababu haya tɛ o ma kɛ n' wayi ala o ma wa sara dela de lɛti ya tan n' na h bali wa se ala walide ye a ko o tɛmɛnen kɔfɛ Ni denmisɛnnin ninnu ma jama k'u ka jogo ɲumanya la n'u lamɔnna u kun fɛ ten k'u labila u banna ka taa kalan na bangebaa t'a contrôler mɔgɔ si tɛ kuma don si i tɛ fa si wililen ye ka taa ekɔliso la ne kɔni ye den ka kalan sara mais est-ce que yala den in bɛ taa kalan na wala i tɛ ba fana wililen ye ka den nɔbɔ ka taa filɛ n'a bɛ taa kalan na n'a tɛ taa kalan na denmisɛnnin dɔ bɛ se ka tigɛ kalanyɔrɔ la san kelen san kelen walima san kelen ni kɔ a mako tɛ kalan na a tɛ taa kalan na bangebaa t'a kalama fa t'a kalama ba t'a kalama mais o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di en tant que aw de responsable ye bon o tuma na denmisɛnnin minnu n'a tigɛla kalan na n'a tɛ taa kalan na a mako tɛ foyi la a kɔni b'a kunfɛ aw ɲɛna a a bɛ saki ta aw ɲɛna k' a bɛ taa kalanyɔrɔ la mɛ o y'a sɔrɔ a tɛ taa kalanyɔrɔ la a taalen bɛ yɔrɔ wɛrɛ la a taalen bɛ ko wɛrɛ dege yɔrɔ o tuma na ba ka wari lala ji fa ka wari lala ji o tuma na o denmisɛnnin ma dɔnni sɔrɔ janko ka se ka faso bɔ nɔgɔ la bon o tuma na ko n'a taara o cogo la a banna dɔnni min walima a tigɛra dɔnni min na dɔnni min yɛrɛ ni popilasiyɔn ka ɲɛnamaya kan ka sigi o de kan denmisɛnnin yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan ka sigi o de kan o tuma na ni a tigɛra o dɔnni na u banna dɔnni na a n'u kɔni n'i banna dɔ la i bɛ dɔ de kɛ o tuma na ni denmisɛn ninnu banna dɔnni na ka taa u kun fɛ ka kɛ vagabɔnw ye ko a bɛna na bɔnɛ wa kɛ n wa ala u ma ko a première des choses a bɛna na kɛ bɔnɛ de ye popilasiyɔn yɛrɛ ma bɔnɛ cɛjugu a bɔnɛ dɔ ye mun ye n'i y'a filɛ bi o denmisɛnnin nati ninnu tuma caman olu de bɛ jawuli walew ta k'a ɲɛsin jamana ma i bɛ t'a sɔrɔ hali akisidan jugu minnu bɛ kɛ sira kan denmisɛnnin lamɔnenw olu ka baara tɛ parce que a lamɔna a bɛ hadamadenya hakɛ dɔn a b'a ba bonya a b'a fa bonya bon sirikilasiyɔn na Ale lamɔna ni hadamadenya hakɛ ladɔnni ye o tuma na a bɛ sirikilasiyɔn fana kɛ ni o hukumu de kɔnɔ mɛ denmisɛnnin min b'a kun fɛ ko diɲɛ de y'a lamɔ a mako tɛ sirikilasiyɔn na a mako tɛ ni ne ye nin denmusonin viyole k'a ka ekɔli tiɲɛ a bɛna na kɛ kunko ye a bangebaa kan walima ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ don bɔgɔ la a mako t'o la bon denmisɛnnin ninnu très généralement i bɛ t'a ye olu minnu banna ekɔli la olu de bɛ tila ka taa kɛ dɔrɔgɛriw ye ka tila ka taa kɛ sdenw ye an ka gari da ni yɔrɔ sabatilenw na u bɛ mɔgɔw mako sa kuma bɛɛ olu de bɛ jawuli ta k'a ɲɛsin hadamadenw kan bon i bɛ jawuli ko fɛn o fɛn ye k'a bɛna na jamana kɔnɔ i b'a ye a bɛɛ bɛ bɔ olu de fan fɛ la o de tɛ wa siyarara de lɛti ye tan ninnu na o bɛ tila ka kɛ tɔɔrɔ ye jamana ma a tɔɔrɔ dɔ ye mun ye a tama o bɛ revɔlite kuma bɛɛ wa u bɛ tila ka denmisɛnnin wɛrɛw revɔlite ka fara u yɛrɛ kan an bɛ nin kuma in fɔ denmisɛnninw k'an lamɛn kosɛbɛ u k'a dɔn ka fɔ fura dɔ de banakisɛ dɔ de b'u la an bɛ ka banakisɛ jira u la misali la gɛrɛfuw minnu bɛ kɛ denmisɛnw fɛ c'est vrai u ka droit don u kan ka gɛrɛfe n'u m'u ka hakɛ sɔrɔ mɛ gɛrɛfu bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ an ka fɛnw ma ci gɛrɛfu bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ an ka mangazɛnbaw ma ci jamana yɔrɔbabaw n'i donna burukina walima n'i donna an fɛ bobo julaso yan i b'i ɲɛ jɔ dunanw kan k'u ɲɛ jɔ yɔrɔ minnu na k'a foto ta ka taa jira jamana wɛrɛ kan ko burukina ye développé ye mɛ ni gɛrɛfu nana ka na o yɔrɔw buruja ni gɛrɛfu nana kun o yɔrɔ so kɔnɔ minɛn k'a kɛnɛmala ye a filama o gɛrɛfu a ma tila ka mako ɲɛ tugun dɛ i ɲɛ ta k'an ka jisitisi lajɛ an kɔrɔ yan Justice san joli de ye ka so kɔnɔ minɛ k'a kɛnɛmaminɛ ye gɛrɛfu kɔni kɛra aw kɔni aw ma aw ka hakɛ sɔrɔ justice cira justice wɛrɛ de bɛ senna sisan o luwelen don wari min ka kan ka ta ka baarada créer ka di aw ma o warida de o wari de bɛ ka o justice in sara k'o luwe bɔn o ko tɛmɛnen kɔ mɔgɔ tɔɲɔlen caman ka dossierw taara a fɛ ɛ i yɛrɛ ka dossier bɛ normal la a bɛ sira ɲuman kan a bɛ temps joli kɛ yanni i ka se k'a sɔrɔ bon janko justice jenina est ce que da bɛ se ka don justice ɛ o dossierw kuma na tugun bon pourtant nin tun bɛ se ka kɛ grève k'a ka marche k'a ka vraiment a ka a ka nisɔndiyabaliya jira k'a jira nin ko in ma bɛn a ma o bɛ se ka kɛ ni fɛn bɛɛ ye n'a ma kɛ ni tiɲɛni ye an ka fɛnw filɛ hali fɛn ɲɛnaman t'an fɛ tugun an ka yɔrɔ babaw filɛ an ka mairie Bobo mairie a jɔtɔ de filɛ sisan bɔn hali n'a tun bɛna jɔ ten mɛ yann'a ka tiɲɛ k'a halaki ka tila ka na jamana wari bɔ kɛsu kɔnɔ k'a jɔ n'a ye mɛ ni jamanadenw tun y'a to yen hali n'an tun bɛna organiser k'a renouveler k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye k'a valoriser an tun ka o wari a n'a tiɲɛnli dilanli a wari fila tun tɛ kɛ kelen ye o tuma na donc an b'a dɔn k'a fɔ vraiment ni jamana tiɲɛna a bɛ na ni tɔɔrɔba de ye wala ni jamana tiɲɛna a bɛ na ni tɔɔrɔba de ye ni jamanadenw tiɲɛna a bɛ na ni tɔɔrɔba de ye o tuma na jamanadenw tiɲɛni denmisɛnninw abandonnéni k'u fili bolo kɔfɛ mago t'u ka hakɛ la o tuma na olu de bɛna tila ka segin ka kɛ tɔɔrɔ ye jamana kan A silamɛw n lamɛnbaw jamanadenw a ye n lamɛn n'a sɔrɔla an bɛ taa wari bɔ ka soso fura san k'a tɔɔrɔ bɛ s'an ma n'a sɔrɔla an bɛ taa bin fura san ka binjugu faga ka bɔ an ka foro la a jogo jugu minnu fana b'an ka jamana kan an ka kan ka wuli ka fura yaala u la dɛ an ka fura yaala u la dɛ soso bɛ faga o daga bɛ ta ka bɔ an kunna mɛ jamanaden jugu den minnu ma éduquer o daga tɛ wuli ka bɔ an kunna dɛ N ye yɔrɔ dama dama fɔ nin ye jamana ka yɔrɔ basigilenw turisiw mana na u bɛ taa ɲɛ da an ka yɔrɔba minnu kan ka valeur d'an ka jamana ma hali jamana kɔ kan bɔn ni gɛrɛfu nana kun n'o ci fɔ ekɔlidenw de ka sɔmi olu de ka kɛ kodɔnna ye n denkɛ n denmuso e fana bɛ taa fara a kan ka gɛrɛfu kɛ n'i tɛ se t'i da so kɔnɔ ni ekɔli tɛ t'a la so kɔnɔ n'a ma ɲɛ sigi ka fɔ la n'a ma ɲɛ an ka bɔ ka marcher gansansala fo a ka kɛ tiɲɛnli ye ekɔliden bɛɛ t'a kɛ koyi ekɔliden ɲumanw bɛ a dɔw bɛ yen a ka gɛlɛn n ma mɛ denmisɛnnin dɔw bɛ yen u faralen bɛ gɛrɛfukɛlaw kan ekɔliden gɛrɛfukɛlaw kan k'u yɛrɛ kɛ ekɔlidenw ye ka sɔrɔ a dɔw ni ekɔliso cɛ bɛ san tan bɔ a mako t'a la ale yɛrɛ mako t'a la ale bɛ sira wɛrɛ de kan bon ale mako tɛ foyi la fo tiɲɛnli parce que ale ka hɛrɛ b'o de la bu min da kari ni fila a na fɛnin dɔ sɔrɔ a la fɛn tiɲɛna ka ban o o y'a ka wasoko de ye jamana yɔrɔ minnu tiɲɛna o y'a ka wasoko de ye bon mais n'o kɛra an ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛna ɲɔgɔn faamu walima a bɛ a ka droit min réclamer na ni tiɲɛni barika bonyana ka tɛmɛ droit kan aa u b'a fɔ a ye lɔ fɔlɔ an ka tiɲɛniw dilan ka sɔrɔ k'aw ka droit segin aw ma donc o tuma na a dabɔra min kama a ma k'o ye dɛ mais jɔniw bɛ na n'u hakilila ye ka don denmisɛnninw na nin denmisɛnnin tiɲɛnen ninnu nin denmisɛn jala gɛlɛn ninnu minnu mako tɛ u kɔ kuma na o tuma na an bɛ kuma segin mun ma a laban sisan ni denmisɛnnin ninnu tora ten ni éducation ɲuman ma di u ma o tuma u bɛ kɛ tɔɔrɔ ye jamana kan ka kɛ bɔnɛ ye jamanadenw ma o tuma a laban u bɛ tila ka kɛ bangebaa fila de kunnadoni fa ni ba bɛɛ b'u de jira au lieu de faso ka waso n'u ye k'u jira au lieu de jamana ka waso n'u ye k'u jira la jamana bɛ ban u la faso bɛ ban u la quartier mɔgɔw bɛ ban u la dukɔnɔmɔgɔw bɛ ban u la bɛɛ b'a fɔ ko karisa ni karisa den don o ye ba ni fa ye n'a taara ɲɛfɛ ba yɛrɛ b'i fa b'i wili ka bɔ a la ko musokolonden ye balimamuso a ma taa e dan dɛ donc kabini kelen ni fa ni fa ɲɛko tɛ i den ka avenir ye e k'a k'i ɲɛko ye parce que e de b'a pot cassé ta o la donc ka kuma kuncɛ vraiment waati sera An bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ a lamɛnbaa bɛɛ ani denmisɛnninw yɛrɛ n'u bangebagaw k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ lamɛnliko ɲuman ye jamana ala k'a kolo suma ala k'a tɔɔrɔ ban an karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a ɲa na ala ka hɛrɛ kɛ a ye maa min y'a lamɛn ni fɛn sɔrɔla kuma min kɔnɔ min kɛra degun ye an b'o yafa deli ɔ ni degun ma sɔrɔ a kɔnɔ fana ya rabi hɛrɛ minnu b'a la ala k'a se an bɛɛ lajɛlen ma a balimakɛ don abudukarimu sɛki abudukarimu Sulemani jara inshallahu taala jamiyatu ansaru dini silamɛ ale ka laselikɛlaw dɔ don wa salamu alekum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu